ọ na-abụ a sọkata ịgwa eze eziokwu e kpuru nkata n'ihu ma gwa ya nya bụ eziokwu gịnị kpatara na imirikite ndị mmadụ bụ ndị Igbo anaghị asụ Igbo anyị hụkwanụ onye maara asụ asụsụ anyị anyị na-ele ya anya dịka onye yi azụ akwa ọ ka ọ bụrụ na asụsụ anyị na-eme anyị ihere anyị na-aza ndị Igbo sọ n'ọnụ ma ihe niile mere anyị Igbo ekweghị anyị ihe dị otu a kakwanụ njọ ebe ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị nọ ụfọdụ anaghị asụ Igbo maka ọ dịghị ha ụtọ na ntị nwekwanụ ka onye otu ha siri sụọ Igbo ha na-ahụ ya dịka onye na-efu ụzọ anyị were na-ajụ olee ebe mmiri si were baa n'opi ụgbọgịrị ee anyị maara na nne ewu na-ata nri nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ ọtụtụ oge ndị nne na nna sokwa na-eme ihe asụsụ anyị ji ada mmiri ha mụta nwa ha anaghị akụziri nwa ya ihe ọ bụla banyere igbo anyị ha kwenyere na asụsụ bekee ka mma ịmụta karịa asụsụ igbo anyị ma ha amaghị na ọdịbendị na-arụsi ọrụ ike ọ dịzi ka arụ ịhụ ebe ndị nne na nna na-apịa nwatakịrị ụtarị na ọ sụtaghị bekee ọfụma ebe nwata dị otu a amaghị aha igbo ya makwa na aha nna ya pụtara n'igbo ụfọdụ anaghịkwanụ ekwe ụmụ ha sonyere ụmụazị ndị ọzọ maara asụ igbo tupu ha mụta ya bụ asụsụ igbo ha chere rụrụ arụ ndị dị otu a chefuru na o nweghị ihe ọ sọrọ ajị imi too n'ogologo ka e were ya kee nkụ ọtụtụ ndị e jikwanụ ya bụ asụsụ zụọ anaghịkwanụ ekweta na ha maara ihe ọbụla banyere ya bụ asụsụ kama ha ka nwa onye ọcha mara ihe dị n'asụsụ bekee ma ha chefuzikwara na anyị kwesịrị ịdị na-erube isi ebe ọbụla mmiri na-achị eze kụziere nwa gị na ọ bụ onye igbo ma kụzikwara nwa gị njirimara ndị igbo ọkachasị asụsụ anyị maka a sị na ọ bụ ebe onye bi ka ọ na-awachi kụziere nwa gị na ịbụ onye igbo bụ ihe e ji eme ọnụ gwa ya ma mee ka ọ ghọta na ọ gaghị abụnata nwa bekee agbanyeghị ma ọ gbara ya bụ bekee na mbọ aka ya gị onye na-amaghị asụ igbo jisie ike ma tinyere ya uchu na nne gị na nna gị dara ya apụtaghị na gị na onwe gị ga-ada ya echefula na ngwele rịrị n'ọjị abụzighị nwa ya mere gbaa mbọ ka ị mụta ihe niile ị kwesịrị ịmụta banyere omenala igbo ọkachasị asụsụ anyị buru n'obi ma chetakwa n'oge niile na e ree ọkụkọ oke ọkpa bi n'ogbe agbata obi amara na iteta ụra n'oge bụ ọrụ nke anyị bụ nke anyị ụmụ ibe ma akwa ọ dara n'elu okwute maọbụkwa na okwute dara n'elu akwa ọkwa na akwa na-ata ahụhụ ya mere chetakwa ka ị were mmiri na ncha na-akwọsi aka gị ike kwa mgbe nọrọ be gị kpuchikwa imi gị na ọnụ gị ọfụma ma ya bụkwara na ị ga-apụ apụ ma mee ihe niile ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje covid Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde abalị iri na otu nke ọnwa Julaị bụzụkwa ahịa orie n'ala Igbo. Onye ị nụrụ onu ya bụ Maazị Ndụdị na-asị unu ka emesịa nụ. Kaba ahụ ka i sonyere anyị n'izu ụka ọzọ daalụnụ anwụchule